Dhíbh, a chairde, tá súil agam go bhfuil sibh go maith agus fáilte ar ais chuig an rang Gearmáinise ar líne. Táimid ag féachaint ar an gCéadaoin agus ba chóir go bhfuil sibh éirithe go luath inniu. Féach ar seo, ba chóir go bhfuil sibh ag déanamh é seo idir leathuair tar éis a hocht agus deich tar éis a naoi. So look, sin an fhéilire mar atá sé. Tá an fhoirm Microsoft ansin agus beidh an píosa ó YouTube atá mé déanamh anois ansin. So má feiceann sibh ar an gCéadaoin tá muid ag leanúint ar aghaidh leis na páipéir scrúdaithe, más cuimhin libh. So beidh sibh ag féachaint ar Teil E sa páipéar scrúdú, sa scrúdpháipéar ó 2014. Tá muid díreach ag déanamh bosca dó agus bosca trí, toisc nach bhfuil mé ag iarraidh go mbeadh an iomarca le déanamh agaibh. So, ansin beidh na ceisteanna ar an bhfoirm Microsoft. So, arís, muna bhfuil an fhoirm ag oscailt ar an OneNote, just brú ar an nasc, nó brú ar an nasc mar atá sé ar an bhféilire agus osclóidh sé ar an brabhsálaí idirlíne atá agatsa ar an ríomhaire, nó má tá tú ar an iPad nó an fón, tiocfaidh sé suas mar seo. Ok, so feiceann sibh go bhfuil a lán ceisteanna ansin ach má feiceann sibh ar an léamhthuiscint i dtosach b'fhéidir go mbeidh sé níos éasca. De ghnáth bheadh sibh ag líonadh isteach na boscaí mar seo, faoi alt 2 agus ansin faoi alt 3. So sin an rud atá le déanamh agaibh, alt 2 anseo, an chéad bhosca, an dara bosca, an tríú bosca, an ceathrú bosca agus an cúigiú bosca agus ansin an rud céanna le alt 3 ansin agus chuir mé ainm an ailt ansin so S.O.S Flamingo agus The English Detective so siadsan na na altanna atá le léamh agaibh níl muid ag déanamh uimhir a ceathair inniu mar tógfaidh sé an iomarca ama oraibh agus rachaidh sibh thar am ag déanamh é sin. So, em, tá muid ag lorg anois ainm an chluiche, so caithfidh tú an ainm seo a aistriú go Gaeilge le alt a dó agus alt a trí. An saghas cluiche, so cén saghas cluiche é, em, cad tá an pointe de, so, em, ansin an dream a n-oireann sé dóibh so cé atá an cluiche sin dírithe air? aidhm an chluiche so cad atá an aidhm de? cad atá le déanamh agat? agus comhpháirteanna an chluiche na hearraí atá ag teastáil chun é a dhéanamh. So má feiceann muid ar uimhir 2 anseo, is féidir libh anois uimhir 2 agus uimhir 3 á léamh i d'aonar, agus má tá tú in ann é sin a dhéanamh gan féachaint ar an bhfíseán seo, lean ar aghaidh. Má tá cabhair de dhith ort, tar ar ais chugam agus beidh mé ag dul tríd 2 agus 3 anois. So uimhir 2, SOS Flamingos, ein 3D-Aktionsspiel für die ganze Familie.

so is féidir libh na na focail sin a oibriú amach Boote sin just is cara bréige é ciallaíonn sé bád brón orm scornach tirim agam ag labhairt ar an tríú físeán de inniu so Boote sin a bád und achtundvierzig Ringe So, is féidir libh na na freagraí sin a a scríobh isteach go héasca anois. Now, the English detective. So, ní sin Béarla an uair seo, tá sin Sasanach. So, the English detective. So, sin an bleachtaire Sasanach. Ein spannendes Detektivspiel.

Finden sin aimsiú. So caithfidh tú an tOllamh mad atá eh craiceáilte a lorg. Und seine Chaos-Aktionen stoppen agus a chuid gníomhaíochtaí em dainséarach craiceáilte em ja muid chaos actually foclóir em.

OK, so is féidir libh anois dul chuig an bhfoirm agus ansin, boom boom boom, líonadh isteach na freagraí agus ansin nuair atá sibh críochnaithe, brú ar Send me an email receipt agus ar Submit agus sin.